ekenekwa m unu na-asụ unu nke onye chiri nya zere unu aka m bụkwa ka nwa okwu okwu ọzọ bụla na-abụ na-eri akpụ nkọrọ nwanne mmadụ achọrọ m ka ị negharị anya na nke ikpeazụ a natara ụlọ na nke ikpeazụ a na-eme ọtụtụ mmemme dị iche iche negharị anya n'ogbe gị ahụ o nwere ife ị na-achọpụta i negharị anya n'ogbe gị ahụ nwanne mmadụ ị ga-achọpụta na ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị ndị torugoro ịnụ di ụfọdụ n'ime fa ka nọkwa na fa ejenurọ be di ụfọdụ n'ime fa ka aghasa due to one or two reasons neru anya n'ime onwe gị gụnwa bụ nwaanyị gụnwa bụ nwaanyị torugoro ife e ji nwaanyị eme gụnwa bụ nwaanyị rugoro ịba ezinụlọ mana na nke ikpeazụ a enwerọ onye na-ajụ gị ị kpọbara akpọba ka i lere ele achọrọ m ka i neru anya jụkene onwe gị ajụjụ na ọ wa ọkpụ isi ji ya amaghị akpụ ka ọ wa agụba ji ya adịghị nkọ ka ọ bụ isi a na-akpụ mere takataka ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ dịka a bala ahọ ọfụ ị marụkene na o nwere ụdị ndụ ị na-ebibu mbụ ị ga-akwụsị marụkene na o nwere ụdị ga ebe a na-afụbu gị n'ahọ ndị gara aga ị ga-akwụsịkene marụkeneri na ọ nke nwa bụ onye ji aka gị jide onwe gị a na-ebe ụmụnna gị a na-ebe eh, na ọ devils is devils work nwanne mmadụ achọrọ m ka ị jụọ onwe gị ajụjụ gị nwa bụ nwaanyị rugoro ịba be di na nke ikpeazụ a gị nwa bụ nwaanyị na-eso ndị ọzọ na-eme ife fa na-eme na-eme iche na mmadụ bụ eghu na-eje ebe dị iche iche na-agba ọtụtụ club dị iche iche na-eyi dịka akwa sọrọ gị na-eme I don't care na-ebi dịka ndụ sọrọ gị nke a a bala ahọ ọfụ ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ kedu one or two things ị ga-drop ka otu i si ebi ndụ nwanne ị ga-echegharị because na i nee anya na some pattern ndụ a na-ebi na nke ikpeazụ a nwanne ị ga-achọpụta na ihe abụrọ pattern ndụ nne anyị ha biri mgbe ha nụrụ di n'oge mgbe afụ e ji ama atụ na-anụrụ di at the age of 15 eh, na-anụrụ di at na-anụrụ di at the age of 12 na-anụrụ di at the age of 20 at the age of 18 nwanne ị ga-achọpụta na ụdị ndụ a na-ebi kịta na ọ dụrọ ntu a mgbe ahụ na ọtụtụ ife a na-emezi na nke ikpeazụ a nwanne na ọ dụghọ so popular ntu o si dụ na nke ikpeazụ a na adị eme ya recognize ya as omenala because o nwere ọtụtụ alụ a na-emezi na nke ikpeazụ a ewejezi na as omenala ewejego as tradition ewejezie na ọ ntu ife si adị ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ ọ bụrọ ife ọbụla ị fụrụ mmadụ mere i mee ife ọbụla ị fụrụ nwaanyị ọzọ mere i mee ị kwesịrị ịjụ onwe gị nwanne na ihe a m na-eme na ekwesịrị m ibi ya number one godu na ị ga-ejigodu from family ebe i si marụkeneri na ife a m na-eme ọ bụrụ na my family people nụ ya kedu ka ọ ga-adị na ife a m na-eme na e ji ihe a wee marụ our family ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ kpụọ m isi a kpụrụ Albert nwanne checkie ma na isi gị ọ dụkwa ntu nke Albert dụ ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ dịka a bala ahọ ọfụ gị nwa bụ nwaanyị a na-eme ndị ọzọ congratulation ndị ọzọ na-eme wedding a na-agba nkwụ ndị ọzọ abịa egote akwa ashebi sinye gị so jee mee everything every year the same thing mana e nwere onye na-ajụ gị ị kpọbara akpọba ka idere ele abịa m ịgwa gị na nke a a bara ahọ ọfụ mgbe ị ga-eji kpọọ onwe meeting ọ na-eme ife bekarịa ntu a atụọ ya aka ị needịrị ịjụ onwe gị ajụjụ ị needịrị ịjụ onwe gị ajụjụ nwakene nke i ji wee ọ bụrụ mmadụ ka nke fọnụ fọdụ chukwu ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ ụmụnne m ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị dịka ị na-atụsara m ozi a isee